salamu alaikum maliden cɛman ni musomanw hali bi an bɛ kuma franc cfa ko de kan donc a yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ franc cfa in an bɔra ka sigi filanan fɔlɔ ni filanan min kɛ a b'a jira k'a fɔ ko vraiment nin ye hali bi ka colonisation sigi ka jɔnya sigi an kunna hali bi donc an bɛna mun fɔ ka da o kan nin y'an ka sigi sabanan ye o de ye k'a jira k'a fɔ ko ko franc cfa ye faransi ta ye 100 pour cent donc franc cfa ye faransi ta ye 100 pour cent mun b'o jira an na an k'a jate minɛ comment se fait-il que banque centrale minnu bɛ farafinna nɔ saba de don bceao ani beac ani bcc n'an ye bceao ta an b'a lajɛ an b'a jira an b'a ye k'a fɔ le 28 septembre 1962 ka taa bila 1974 la bceao président eh, gouverneur o kɛra français de ye e bɛ se k'o faamu cogo di o kuma kalankɛla banna an ka jamana kɔnɔ fo ka taa kɛ e faransi den de bɛna kɛ anw ka guvɛrinɛri ye yan nɔ an ka bceao la wa yala est ce que économiste baw t'an fɛ yan nɔ wa est ce que minnu bɛ wari dɔn olu banna wa donc n'i y'a jateminɛ kabini o yɔrɔ la fɔlɔ i bɛn'a ye k'a fɔ ko ko e, franc cfa in t'an ta ye le franc cfa appartient 100 pour cent à la france a filanan ye jumɛn dévaluation kɛra 1994 n'i y'a jate minɛ edouard balladur ale de tun bɛ yen o waati la alors françois mitterrand ka fɛn na ale de tun bɛ yen fɔlɔ ale de ye franc cfa in devaluer ale yɛrɛ de ko ten ko franc cfa ka devaluation ko a bɔr'olu français de la k'olu bolo a bɛna kɛ moyen ye farafin jamanaw ma u ka taa ɲɛ donc i bɛn'a ye k'a fɔ kabini o yɔrɔ la devaluation u b'a fɔ ko a devaluation bɛ kan ka bɔ an ka conférence des chefs d'étatw de bolo ou bien conseil des ministres kuma in tɛ tiɲɛ ye i kabini o yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ale de kelen tila k'a fɔ tuguni ko ko franc cfa in tɛ e, e, seko ni dɔnko ko ye mais franc cfa ye mɔgɔw ka jamanadenw ka yɛrɛmahɔrɔnya an'u ka danbe ye a bɛ tali k'o de kan ɔ donc fɛn min bɛ tali kɛ maa ka danbe n'i ka hɔrɔnya kan n'i y'o minɛ o na i bɛn'a ka walima bɛn a kan kuma bɛ nin yɔrɔ de la o kɔfɛ ni an y'a ye an bɛn'a ye k'a fɔ ko conférence des chefs d'état a fɔra ko UEMOA ka institution kɔnɔna k'a fɔ conférence des chefs d'état olu mana sigi u kan ka kuma jamana minnu bɛ don u kan ka jɛ n'o ye ou bien jamana minnu bɛ bɔ ka taa u bɛ jɛ n'o fana ye ou bien u yɛrɛ kan ka jamana minnu gɛn olu ka baara y'o ye ni an y'a jateminɛ o kuma in tɛ tiɲɛ ye parce que n'i y'a jateminɛ mali ta kɛra nɔ le premier juillet 1900 le premier juillet 1980 eh, 1962 eh, i bɛna ye k'a fɔ ko alors an bɔra franc CFA la a kɛra Modibo ka waati la donc maintenant an dontɔla franc CFA kelen na parce que janfa jugu cayara minkɛ u y'a essayer ko an ka don franc CFA la alors kabini 15 février 1967 Mali tora boliboli la a ko la diɲɛ na faransi ma sɔn a ko la fo 1994 fo le 1er juin 1984 donc i bɛna ye k'a fɔ ko o ye o b'a jira k'a fɔ ko franc CFA tɛ farafinna ta ye a décision hali n'a sɔrɔ farafin jamanaw bɛɛ n'a kan k'a fɔ jamana min ka don a la i bɛ taa sɔrɔ k'a fɔ ko faran ni faransi ma jɛn n'a ye o tɛ sɔn o kelen kɛra guinee bissau an b'a kalama guinee bissau o tɛ faransi ka jamana coloniserlen ye portugal ka jamana coloniserlen don mais a y'a décider k'a fɔ k'a bɛ fara alors an ka jamanaw ka franc CFA la kabini 1987 a tora boliboli la ten fo 10 mai 1996 i bɛna ye k'a fɔ ko u sɔnna a ka don UEMOA kɔnɔna na français de sɔnna a ka don UEMOA kɔnɔna mais u ma sɔn a ka wari utiliser voilà fo 28 novembre 1996 kɔnɔna na donc u ka sɔrɔ ka sɔn sisan a donna UEMOA kɔnɔna a ka wari fana utiliser n'i ye nin jamana fila ninnu ka cas jateminɛ i bɛna ye k'a fɔ ko ayi franc CFA i b'a ye faransi de ta ye à 100 pourcent alors i bɛ taa sɔrɔ anw ka anw ta tɛ hali n'i y'a jateminɛ u bɛ parité ko min fɔ alors ko wari an ka wari danfara ani jamana wɛrɛw ka wari danfara ko conseil des ministres de ka kan k'o décider i bɛna sɔrɔ kuma in fana tɛ tiɲɛ ye conseil des ministres b'o o b'o décider o bɛ papier de kɔnɔ mais terrain kan i bɛ taa sɔrɔ faransi de b'a a décider alors n'i de y'a jateminɛ dévaluation min fɔra n'an y'a fɔ ko 1994 i bɛna ye k'a fɔ ko faransi de y'a a laɲini a ka kɛ ɔ o de b'u ka intérêt la k'a fɔ k'a b'an ka intérêt la o kuma tɛ tiɲɛ dɛ o kuma o kuma tɛ tiɲɛ ye donc a b'olu de ka intérêt la olu y'a kɛ donc conseil des ministres t'a décider donc nin ko nin fɛn ninnu ye poste ɛɛ ɛɛ fɛn fictif de ye quoi donc k'a jira k'a fɔ ko a bɛ yen nɔ k'a sɔrɔ tiɲɛ na a tɛ yen nɔ donc o b'a jira o b'an ɲɛ saalo k'a jira k'a fɔ ko ko in bɛ ka kɛ tiɲɛ kan. k'a sɔrɔ a tɛ ka kɛ tiɲɛ kan donc an b'a jira k'a fɔ nin yɔrɔ in na k'a fɔ franc CFA ye 100 pour cent faransi ta ye alors an farafin jamana foyi ta tɛ an bɛ hakɛto kɛ nin na siralaw ma